nke onye chiri na zero achọrọ m ka ị gaa sonyere m sọbụọ na YouTube m na ọ ga-adụrụ gị easy ịfụgasị ihe ndị m na-akụzi na ihe nke onyonyo nke ị ga-amụta ihe na ya ọfụma and mgbe ọbụla ị na-eshiakwa ọ kwa onwe gị ka ị na-enyere aka otu a mụnwa na-akụziri unu ya na bụ onwe m ka m na-enyere aka maka na ọ ọrụ nke okike zitere m ka m bịa rụọ inyere unu aka unu enyerụkwa ndị ọzọ aka ife wee na-adị mma ka ị ghara iche na mgbe ị na-eshia ya na ọ mụnwa ka ị na-emerụ ma ọ wụ ị sị ka ị ghara ịshia ya ka ị wee megide m ọ bụrọ mụnwa na onye Chukwu gọziri na ọ gọzigo ya ụbọchị taa ka m chọrọ ịkụziri unu ihe gbasara ndị na-afụ ọfụ sị na ha na-afụ vision onye isi dị mma adị afụ vision onye ọbụla sị gị ee na ife dị otu a ọ bụ pastor ọ bụ dibịa ọ sị gị na ihe dị otu a ga-eme ife ọ na-eme wụ ka ọ ga-esi wee napụta gị ego ka ọ ga-esi wee napụta gị ihe nke ọ ga-eri ọ na-eme ya na ife ọ ga-enweta n'ebe ị nọ ọ dị eme ya n'ife ngịnwa ga-enweta and ọzọ dịka ibe ya bụ ndị a na-afụ ọfụ a ihe ha na-eme bụ a bịa gị ha ewelu ofu ihe nye gị sị gị kweta gị jide ihe a gị dobe ya na be gị ma ọ gị tinye ya na wallet ma gị tinye ya na akpa gị ife o ji wee nye gị ihe a bụ ka o nwee ike wee baa gị ime maka na o nwekwa ihe ha projekti na that thing ha na-enye gị sị gị dobe na be gị ma ọ bụ itinye n'akpa gị ọ ife a ka ha ji ama ife na-aga na ndụ gị nwekwa na na onyonyo nke m kụziri maka ya m kwuo okwu maka ya ife ọbụla ị na-eme ka ị kpachapụ anya gị na na mgbe ha nyere gị ihe a abibido- abido gwaba gị sị gị na ihe dị otu a ga-eme na ndụ gị ị na-ama n'elu ị gara ama na ọ dụ ohere ha nwere ike iji wee na-ewere ife ọma dị gị n'ebe ị nọ o nwere uwe mma ndị a niile bụ ihe m machaghị anya ya nke okike were mụ wee kwere ụfọdụ n'ime ha ọnya ka m- m- ka ha were nwee ike wee kụziere m ife m amalọ onye dịka Chukwudi Nwadike onye Imo steeti the man the man bụ ezigbo fake ọ ndị a ji esọta ọgwụ asata wee na-anara ndị mmadụ ife ha nwere ọ bịazi o were ofu ihe o nye gị ọ sị gị dobe na ife a ga na-arụ ọrụ o wezi ọ na-amonitor ife ọma ife ọma na na-abịa ọ hụ na o nwe ife ọma na-abịanụ ọ na-ewuri ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee na-anarụ gị ife niile ị nwere mana ha bịa na saịdị na saịdị m ha failie na amarọ na chukwu ji m wee kweru ha ọnya ha wee ma na adị ọnya anda afụfụ ha na-ata na chukwu wee were wee kụziere m ihe na ndị a niile m na-afụ bụ ndị ji esata ọgwụ asata ka ha wee na-anara ndị mmadụ ife ha nwere otu a ka ọ dị husband material nwoke buru ibu onye Ọka o bi Port Harcourt ezigbo afa ya Valentine Ikegbunam the man nke na-esi poison na-enye ndị mmadụ na Facebook ndị mmadụ a na-ego na-ada n'ọya ọ na-anara ndị mmadụ ife ha nwere ama m ego m onye otu imo ọ bụ nwanne m nwaanyị ọ nwanne m nwaanyị ihe kọrekt ya ha timo ha wecha ndị ndị na-ejere ha ozi a gwara ha na ọ bụrụ na ego niile ha jiri ọ bụrụ na ha ewetarọ na ha ga-atagide afụfụ ụwa ha onye ọbụla na-afụrụ gị sị gị na ife dị otu a na ife dị otu a ga-eme mara amara na ife ị nwere ka ha na-achọ ịnarụ gị na o nwerọ ife ha na-afụ na ọgwụ ka ha ji esata asata onye onye gbacha aka ya oghori wee jechọọ ndị a ga-anarụ ejechọọ ọgwụ a ga-agwọta wee na-anarụ ndị mmadụ ife ha nwere mana ife ndị a niile adị ala azụ ha mechakwa ha ga-ata afụfụ ife ha metere ndị a niile na otu ha na ha otu a ka ha ga-esi ka ha ncha ga-esi wee tipịakwa ụfọdụ amarọ ife ha metere ada emetere ha ebere ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya mara amara na onye ọbụla na-afụrụ vision okike anyị onye okekere ụwa onye nwere ife niile ị nwere ike mmadụ agwa gị na ife dị otu a ga-eme echi niile nwere ike oge awa ife a ama mme ife a echenjie maka na ife a na-asị na onye ma echi aha afa m ka ọ bụ nobody knows tomorrow o nwerọ onye ma echi ị nwere ike mmadụ abịa sị na ihe dị otu a ga-eme echi a ihe ọzọ eme ka ị ghara ịhụ onye ọ na-apụta onye bịa gwa sị na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke i kwenyere ị ghara ama onye ọbụla na-emerụ gị ihe agwara gị na ka ị ga-esi wee mee na ọ ka nya nwa merụ gị ma ọ mee nke mee nke a uche gị dị ya maka na ọ naghị emie na ọdịmma gị ife ọ na-emie bụ na ọdịmma ya ghọta nke a ka ọ baara gị uru daalụ